ndiye kukhala mmene awonjezera matanki vuto kunoko kuikwendeni libe
padutsa zaka ziwiri pamene chitukuko cha madzi pa tawuni ya ikwendeni komanso madera ena mu mzinda wa mzuzu chinayamba kusintha miyoyo ya anthu okhala m'madera awa koma poyamba ndi ntchito yanji yomwe inagwiridwa pa chitukukochi amwawi kumwenda ndi mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira ntchito za chitukuko cha madzi ku bungwe lopereka madzi mchigawo cha kumpoto la northern region water board Ah, ntchito yamba imene tinagwira ndikuonjezera madzi amene tima- timatenga kuti ti- ti- ti- tikonze kuti tikapereke kwa makastoma athu madzi amene tinaonjezera ndi 7 million ah, liters Ah, tikatero tinaonjezeranso ma transmission lines mapaipi athu amene timagwiritsa ntchito tikamapopa madzi kupita ma station osiyanasiyana and then taonjezeraso madzi uh, malo amene timasungira madzi uh, kuti tipereke kwa makastoma athu taonjezera ma- malo amene uh, folo uh, ndi storage yokwanira 6 million 750,000 liters ndimene taonjezera mastation amenewa ndipo mastation amenewa ali ku lusangazi ku signal hill ku mary mount uh, ndi ku lunyangwa uh, ku ikwendeni tagwiranso ntchito zofanana ndi ku mzuzu kuno uh, kumeneko taonjezera madzi amene timatenga kuchoka mu mtsinje wa lunyangwa uh, poyamba timatenga madzi okwanira 1 million 500000 uh, liters tikatero tika ife tikakonza ku treatment plant kwathu madziwo timapereka madzi okwanira 1 million liters basi kwa makastoma athu koma pa project imeneyi uh, taonjezera uh, madzi amene tikutenga ku treatment plant kwathu panopa tikhoza kutenga madzi okwanira 6600 6 million uh, 600,000 liters and madzi amenewo akhoza kukwanira dera la ikwendeni mpaka 2035 kuonjezera apo taonjezera 13 kilometers ya ma distribution pipelines ndikuonetsetsa kuti madzi afikira mmalo amene ali oyandikana ndi ikwendeniso ntchitoyi ikufikira anthu osachepera 55400 ku ikwendeni komanso 345,450 mu mzinda wa mzuzu ndi madzi aukhondo mbuyomu anthu m'maderawa amamwa madzi osatetezedwa zimene zimayambitsa matenda osiyanasiyana monga kutsegula m'mimba komanso kolera na viwongo chomene ŵa water board vati- ŵatiŵikira mpopi kuno sono na viwongo chomene chifukwa maji aya tikamwanga tikamwanga yaheni kweni ŵa water board ŵatigwirira ntchito ikulu chomene Pakali pano, mabanja ambiri ndi osangalala ndi chitukukochi chifukwa chokuti madzi aukhondo ndi opereka thanzi ali nawo pafupi, zimene zathandizira kuti anthu m'maderawa akhale aukhondo ndi opewa matenda odza kamba kakumwa madzi osatetezedwa ochokera muzithaphwi. Mbuyomu tinali ndi mavuto a pressure kutengera kuti manyumba athu ena ali kumtunda enawo ali kotsika. Amapezeka kuti nthawi zambiri manyumba amene ali kotsika imatha tsiku mwina asanalandireko madzi. Ngati angalandire madzi amakhala mwina madontho enieni of which amakhalabe ah, ninganene ngati mavuto Ah, kutengeranso kuti pa sukulu pathu pano tilibe backup iliyonse ya madzi drawo tilibe tanki tilibe timangodalira waterboard komano last year titaona kuti ayamba kupanga uh, upgrading kuchotsa ma galvanized amene ali uh, mapipe achisulo kutiikira plastic at least pressure panopa ndiyokhazikika tikungopempha kuti mwina uh, pressure imeneyi ipitirire chifukwa kalero ma student ankatha kubwera mkalasi mwina asanasambe kutengera kuti pressure imakhala yochepa kwambiri mu mzinda wa mzuzu chitukukochi chaonjezera malo osungirako madzi matanki komanso kuonjezera mapaipi ndi cholinga choti anthu amene amavutika ndi madzi kale akhale ndi madzi otetezedwa a ukhondo sumba muno masuja kya monadi maji payange pressure ukala vyanga vanji vakakhalanga payange weak no water supply so vikanga vyakusuzya kwa vanthu kuti vavwirike chomene chomene mukumanya pakhomo vazimayi ndiwo maji akufunikira chomene murenjirenji

uh, alternative source of energy. Ndi madzi a ukhondowa pali chiyembekezo kuti umoyo wa anthu m'madera a Ekwendeni ndi Mzuzu ukhala ukupitirabe kupita mtsogolo. Chitukukochi ndi mbali imodzi yokwanitsa masomphenya a boma powonetsetsa kuti Mmalawi aliyense akhale ndi madzi a ukhondo pofika mchaka cha 2030.